Igbo mụrụ ada bụ nwaanyị ọma mma mmakwa nụ o ụwa makwara gị mma ndeewo eji m obi ụtọ na-anabata gị n'ihe omume nke taa na ee eh, ka ọ dị eh, n'izuụka gara aga anyị lebara anya na ihe bụ olu ndị emere m ka ị mata n'izuụka gara aga na ọ bụrụ na ị kpọghị olu ndị na ị ga-akpọ ya olu mba agwara m gị ihe bụ olu ndị agwara m gị ee eh, na ha abụọ olu ndị na olu mba bụ otu ihe kọwara gị ihe ndị ị ga-ahụ emere m ka ị mata na abịdị olu ndị anaghị ezu oke na olu ndị bụ asụsụ ejirimara ebe anyị si pụta kpọmkwem arụsịrị m aka na ọ bụrụ na ị bụ onye Owerri ọ bụrụ na ị bụ onye Nsụka ọ bụrụ na ị bụ onye Ụmụahịa ebe ọ bụla i si esi olu ndị gị ahụ ị na-asụ asụsụ ahụ ị na-asụ bụ ebe i siri pụta kpọmkwem bụ ya bụ olu ndị e nwere ike ọ bụrụ onye ọzọ bụ onye Igbo ma o geghị ntị nke ọma ọ gaghị aghọta ihe ahụ ị na-asụ mana ọ bụrụ na onye ahụ ebila na mpaghara unu ahụ maọbụkwa na onye ahụ ma anọtụla ebe a sụrụ asụsụ ahụ nwere ike ịghọta ya mana o zughị igbo niile ọnụ ka ọ dị taa emere m ka ị mata na izuụka a na m ga-aga n'ihu ịkọwapụtara gị ihe bụ igbo izugbe gwa gị ndịiche dị n'etiti olu ndị maọbụ olu mba ya na igbo izugbe ka ọ dị igbo izugbe bụ asụsụ igbo onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye igbo na-aghọta mgbe ọbụla nakwa ebe ọbụla a sụrụ ya Ị bịa n'ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche, ọ bụ Igbo Izugbe ka a na-eji akụzi asụsụ Igbo. Ọ bụ Igbo Izugbe ka eji ele ule. Ọ bụ Igbo Izugbe ka eji aza ajụjụ na ule. N'ihi na ọ bụrụ na e nye gị ule ka i lee, gị zawa ajụjụ n'ule ahụ, gị were olu ndị gị zaa ajụjụ, ị kụọla afọ n'ala. N'ihi nke a, olu eh, Igbo Izugbe bụ asụsụ Igbo zuru Igbo niile ọnụ. Onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo na-aghọta ya bụ igbo izugbe mgbe ọbụla nakwa ebe ọbụla a nọ sụọ ya ọ bụrụgodị na ị bụ onye abịa bụrụ onye imo bụrụ onye anambra bụrụ onye ebonyi bụrụ onye enugu ị ga-aghọta igbo izugbe mgbe ọbụla nakwa ebe ọbụla a nọ sụọ ya n'ihi nke a ọ bụ ya bụ asụsụ igbo onye ọbụla bụ onye igbo na-aghọta ebe ọbụla nakwa mgbe ọbụla a sụrụ ya ọ bụ ya ka a na-eji ele ule ọ bụ ya ka a na-eji agafe n'ule ọ bụ ya ka a na-eji akparị enwe mkparịkọta ụka ma ọ bụrụ na ị maghị kpọmkwem ebe onye ahụ siri pụta ị sụhaala igbo izugbe onye ọbụla bụ onye igbo na-aghọta ya n'ihi nke a e nwere ejirimara dị iche iche nke igbo izugbe igbo izugbe ị bịa na abịdị igbo abịdị eji ede igbo izugbe abịdị ya zuru oke i were ya manyere olu ndị maọbụ olu mba anyị lebara anya n'izu ụka gara aga ị ga-ahụ na abịdị ee eh, igbo izugbe mm, eh, abịdị olu mba maọbụ olu ndị ezughị oke dịka m mere ka ị mata n'izu ụka gara aga mana igbo izugbe abịdị ya zuru oke ọ bụ ya bụ ọtọgrafi igbo nke maazị ọnwụ ee eh, maazị ọnwụ na kọmitii ya ee hiwere n'afọ 1961 ọ bụ ya ka eji ede igbo izugbe ọ bụ ya ka eji ede igbo izugbe n'ihi nke a abịịdịị igbo izugbe zuru oke onye ọbụla bụ onye igbo na-aghọta ya mgbe ọbụla nakwa ebe ọbụla a sụrụ ya ọ bụ ya bụ asụsụ igbo zuru igbo niile ọnụ dị ka ọ dị e nwere ọmụmaatụ dị iche iche Ee, n'izu ụka gara aga emere m ka ị mata e- enyere m ọmụmaatụ eji m ịbụọ abụọ abụọ nye gị ọmụmaatụ i lee anya ị ga-ahụ na ịbụọ abụọ abụọ ihe atọ a bụ otu ihe ka anyị na-ekwu okwu ya gịnị ka anyị na-ekwu okwu ya anyị na-ekwu okwu abụọ two two ka anyị na-ekwu okwu ya ịbụọ olu ndị maọbụ olu mba abụọ olu ndị maọbụ olu mba mana abụọ abụọ abụọ bụ igbo izugbe abụọ onye ọbụla bụ onye Igbo ma i sitere steeti ọbụla o ee ee Imo Anambra Ebonyi Enugu Abia m sị abụọ ị ga-aghọta na ọ bụ two ka m na-ekwu okwu ya mana ị nwere ike ịsị mmadụ bịa sị m ịbụọ maọbụ abụọ agbanyeghị na nke a dị mfe mmadụ nwere ike ịghọta mana mana ọtụtụ mgbe ndị na-abụghị ndị mpaghara gị ahụ anaghị aghọta olu ndị ahụ ị na-asụ ee ihe ọzọ yikwara ibe ya bụ mmadụ ee jụọ gị where are you going to where are you going to nke a bụ olu bekee onye ọbụla ma ewu ma ọkụkọ mara na nke a bụ olu bekee where are you going to ee Uburu ndị Uburu nwere ike ịsị ị na-ige awe ị na-ige awe otu a m sị ị na-ige awe ugbu a enwere ike ọ bụrụ na m asịghị where are you going to n'olu bekee ị gaghị aghọta na m na-ajụ gị where are you going to Uburu ga-asị gị ị na-ige awe Ọhafịa ga-asị gị ị gaje ole ibe ihe ndị a niile bụcha olu ndị mana ọ bụrụ na m chọọ ịsụ where are you going to nke ga-abụ na onye ọbụla na-agbanyeghị mpaghara ala Igbo ọbụla i sitere na ị ga-aghọta na m na-ajụ gị where are you going to gịnị ka m na-ekwu gịnị ka m ga-ekwu kedu ebe ị na-aga ihe m ga-ekwu bụ kedu ebe ị na-aga m sị kedu ebe ị na-aga onye abia ga-aghọta kedu ebe ị na-aga dịka where are you going to onye imo ga-aghọta kedu ebe ị na-aga dịka where are you going to onye anambra ga-aghọta kedu ebe ị na-aga dịka where are you going to maọbụ ị na-aga ebe ole mana m sị ị na-ige awe ị gaje ole ibe nwere ike ị gaghị aghọtacha ya nke ọma nne m na-ete ove nne m na-ete ove nke a bụ asụsụ Uburu nne m na-ete ove my mother is cooking soup nne m na-ete ove m pụta ugbu a sị onye steeti Abia nne m na-ete ove nwere ike ọ gaghị aghọta ihe m na-ekwu mana ọ bụrụ na m sị na nne m na-ete ofe maọbụ ka nne m na-esi ofe onye ọbụla n'agbanyeghị mpaghara ala Igbo ọbụla o siri pụta ga-amata na m na-ekwu na nne m na-esi ofe maọbụ na ọ na-ete ofe n'ihi nke a ọ bụrụ na ị chọrọ ka onye ọbụla bụ onye Igbo n'agbanyeghị mpaghara ebe o si n'agbanyeghị steeti ọbụla o si ka ọ na-aghọta asụsụ Igbo ị na-asụ mgbe ọbụla nakwa ebe ọbụla ị nọ sụọ ya ihe ị ga-eji bụ Igbo izugbe ihe ị ga-eji nwee mkparịkọta ụka bụ Igbo izugbe mana ọ bụrụ na ị hụ onye mpaghara gị ahụ ọ bụrụ na ị bụ onye Ọhọfịa ị hụ onye mpaghara Ọhọfịa ị nwere ike sụwara ya olu ndị maọbụ olu mba nwere ike e, asụsụ ahụ unu abụọ ji na-akparịkọta ụka onye ọzọ bụ onye Igbo nwere ike ọ gaghị na-aghọta ihe unu na-ekwu tụmadụ mgbe ị na-achọghị ka onye ọzọ ghọta ihe unu na-ekwu ị were olu ndị gị na-akparịkọta ụka ọ na-atọ ụtọ mana ọ bụrụ na ị matachaghị ma onye a ọ na-aghọta olu ndị olu ndị gị maọbụ na ọ naghị aghọtacha olu ndị gị ihe ị ga-eji ya gị na onye ahụ nwee mkparịkọta ụka bụ Igbo izugbe e nye gị ule o biko dododo ejikwala olu mba zaa ajụjụ ejikwala olu ndị bụ olu mba zaa ajụjụ ihe ị ga-eji zaa ajụjụ na ule ọbụla e nyere gị bụ Igbo izugbe ọ dị mma o dịka anyị na-akọwala Igbo izugbe kọwaa olu ndị gwa gị ndịiche dị na ha abụọ ee eji m aka na ị ghọtara otu ihe maọbụ nke ọzọ dịka ọ dị gaa n'ihu na-anọnyere anyị kwa mgbe kwa mgbe anyị ga na-ewepụtara gị isiokwu dị iche iche dịka o siri metụta asụsụ nakwa omenala Igbo ka ị nwee ike ịmara nke ekwe na-akụ daa bụ nwaanyị ọma bụ aha m onye nkụzi Igbo gị ụwa makwara gị mma o ndewo